Is mise Máirtín Ó Maoilchiaráin, is as Contae na Gaillimhe mé. Is mise Darragh Mac Mathúna, is as Muineachán mé. Tá staidéar á dhéanamh agamsa ar leigheas agus táim sa chéad bhliain. Tá an teach go hiontach. Níl ach ceithre duine is fiche sa teach. Sé árasán, ceathrar i ngach ceann. Tá sé an-difriúil go aon teach eile ar champas. Nuair a bhuail mé leis na leaids sa teach ar dtús, cheap mé go raibh siad go léir cairdiúil agus cabhrach. Thuig mé go raibh an rogha cheart déanta agam chun teacht chuig Teach na Gaeilge. Tá na doirse ar fad ar oscailt an t-am ar fad idir na hárasáin ar fad. Siúlann muid isteach is amach as árasán go hárasán just ag bualadh isteach chuig daoine difriúil. Bealach difriúil é chun bualadh le daoine nua. Chabhraigh an scéim liom bualadh le daoine lasmuigh de mo chairde ó Chaisleán an Bharraigh, ón mbaile. Bhí orainn bheith thar a bheith bainteach le imeachtaí a eagrú agus rudaí mar sin so d'oibríomar le chéile ó thaobh na rudaí sin freisin. Sílim gur rud iontach é go bhfuil an teach ar campas anseo agus go bhfuil daoine eile in ann a fheiceáil. Labhraíonn na daoine sin Gaeilge agus go bhfuil muid in ann an Ghaeilge a chur chun cinn. Scaipeann muintir na scéime an Ghaeilge ar fud an campas Agus tá fhios ag chuile duine go bhfuil an scéim ann. Tá sé babhta anocht, ok? Agus tá na duaiseanna ar an mbord. Cén dath atá ar bainne hipeapótamaigh? Ainmnigh na trí fhoireann sa ghrúpa céanna. Tá agam na freagraí ceist a cúig. Cén dath atá ar bainne na gcomharthaí? Dúirt mé go raibh cúpla ceist deacair. Mic léinn den scoth atá i mic léinn Scéim Chónaithe Bhord na Gaeilge. Tagann siad as gach cearn den tír agus bíonn siad i mbun staidéir i ngach dámh de chuid na hollscoile. Is scoláirí iad a bhfuil an-chuid bainte amach acu go dtí seo agus tá an-tallann acu i ngach aon réimse. Níl Gaeilge agam ó dhúchas so is rud rídhifriúil é domsa chun a bheith anseo agus ag labhairt an Ghaeilge gach lá. Hi, Clár, an bhfuil nóiméad agat ansin? Tá cinnte. Go raibh maith agat. Tá tionscnamh á eagrú agat dúinn. Dócha go bhfuil difríocht dochreidte déanta ag sin ar mo chuid Gaeilge agus tá mo chaighdeán athraithe go hiomlán le tae i mbliana. Tá sé just iontach ar fad go bhfuil muid in ann rudaí a eagrú chun an Ghaeilge a chur chun cinn le chéile. Tá rás UCD ag dul ar aghaidh inniu, ceann de na himeachtaí is tábhachtaí atá againn ar an gcampas seo, ceann de na himeachtaí a eagraíonn na mic léinn ar Scéim Bhord na Gaeilge, agus tá na céadta amuigh inniu. Tá sé tábhachtach do chur chun cinn na Gaeilge ar an gcampas go ginearálta. Na mic léinn seo, tá siad ag cur an oiread sin obair isteach. Ní amháin na mic léinn atá ag staidéar Gaeilge nó na mic léinn le Gaeilge, ach na daoine eile, na mic léinn idirnáisiúnta agus lucht na foirne, feiceann siad, feiceann siad an obair atá á déanamh ag na mic léinn atá ar an scéim agus tá sin go maith don teanga agus tá sé go maith do Bhord na Gaeilge. Dhá bhliain ó shin, nó trí bhliain ó shin anois, 2009, chuaigh mé go Meiriceá le haghaidh na Cluichí Domhanda agus bhuaigh mé an Craobh Domhanda, an dá Craobh Domhanda faoi seacht déag, singil agus dúbailte. Tá mé ag eagrú comórtas liathróid láimhe anseo i UCD an mhí seo chugainn. Cuireann muid béim ar imeachtaí a bhaineann le spórt agus spraoi, ní amháin na ranganna Gaeilge agus na rudaí mar sin. Agus tá tábhacht faoi leith ag baint le imeachtaí mar seo mar tá siad tarraingteach, tá sin maith don teanga, tá sé maith don teanga ar an gcampas seo go bhfuil sé sin le feiceáil. Comhghairdeachas, maith thú! Tógann siad an teanga taobh amuigh den seomra ranga. Barking, barking, so. Agus baineann siad feidhm as an teanga i gcónaí ar bhealach fíor thaitneamhnach. Okay, so déan, bainimis triail as an chos eile, okay, so you're. Is maith leis na mic léinn Éireannach é sin agus is maith leis na mic léinn idirnáisiúnta é sin go mór. Dia dhuit, Is mise Amrita. Is as an Ind mé. Tá mé ag staidear litriocht. Is aoibhinn liom Gaeilge. anois is arís! Everybody, anois is arís! Now and again. Now and again, that's it, yeah, now, very good Amrita. uaireanta. Agus beartaíonn beartaíonn só. Jessica is ainm dom. Is as Meiriceá mé. Is maith liom damhsa agus an tennis. Cyril is ainm dom. Is as an Bhulgáir mé. Is aoibhinn liom an damhsa. Hey guys! Fáilte go dtí an clár anocht. Fáilte an Duine, Imeacht Naíonánach na hAoine agus Aedín. Tá an béim ar an teanga beo i dTeach na Gaeilge. Cinnte cuireann siad leis na meáin, bíonn siad bainteach le Belfield FM nó le nuachtán na mac léinn, ach an príomh rud ná go mbíonn siad ag baint feidhm as an teanga de ló is d'oíche agus tarraingíonn siad cairde agus comhscoláirí isteach sa teanga agus i saol na Gaeilge. Dia 's Muire dhíbh a chairde agus tá fáilte romhaibh anseo chun na hócáide speisialta seo. Cluiche peile chun tús a chur le Lá Spóirt Sheachtain na Gaeilge i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath. Má bhreathnaíonn tú ar imeachtaí móra na hOllscoile, imeachtaí spóirt, leithéidí Rás UCD mar shampla, nó Comórtas Liathróid Láimhe UCD, siad mic léinn Teach na Gaeilge atá lárnach sna himeachtaí sin. I gcás an cheoil, ceol traidisiúnta, imeachtaí an Chumainn Ghaelaigh, turasanna chuig Oireachtas na Gaeilge, siad mic léinn Teach na Gaeilge arís atá lárnach ansan. Seo í UCD. Tá seans iontach ag daoine taitneamh a bhaint as an teanga ar bhealach spraíúil. Anseo tá muid ag ceiliúradh 70 bliain de Comhar mar chuid de Seachtain na Gaeilge. Tá an-chuid daoine lasmuigh de UCD ag teacht chomh maith chun bheith linn. Tá an-chuid filí anseo agus tá daoine chun bheith ag labhairt. Tá Cathal Goan anseo, Gregor Ó Dúill, Declan Collinge. Is oíche den scoth a bheidh againn. Conas tá tú kid? Sin fear cultúrtha, sin tusa. Seo mo lá, seo mo lá, seo mar atá, mar atá, seo an fáth, an Ní tú mo ghrá, mo ghrá. Ceapaim go bhfuil tábhacht faoi leith ag baint leis an teanga do gach aon duine Éireannach agus ceapaim go bhfuil sé tábhachtach chun suim agus spéis a léiriú sa teanga. Is an Ghaeilge is ár cultúr fhéin, an rud a dhéananns muid difriúil. Is dócha go leanfaidh mé ar aghaidh ag labhairt an teanga go dtí lá mo bháis agus déanfaidh mé iarracht Gaeilge a spreagadh i gcroíthe mo pháistí agus achan rud mar sin freisin.